ọ nalugo just mkpụrụ ọjị naabọ mkpụrụ ọjị naanọ emebi oke ite eji 2.something million 1.something million ka ị wee ma na ọdịnala dị ile na ịkwụba aka gị ọtọ na ya na-egere ntị ka ị fụ otu ndị be anyị si eme omenala ịgwọ ọgwụ dị iche omenala dị iche iwe na-ewe sọ ndị aghọtarọ ihe a na-akọ bụ omenala mgbe ndị aghọtarọ na ihe bụ ọgwụ agụọ ha niile na same line no ọ dị different things ịgwọ ọgwụ nọ onwe iche omenala dị iche wọchị adịza nnukwu n'ọnụ this man orimiri ikenga one na ndị ise onye amụma

dịka otu o si ekwu na ndị ọzọ si ekwu ịgwọ ọgwụ gbagwara onwe ya iche omenala dị iche gezie this man gee ntị n'ọnụ kunu ihe ọ ga-akọwara unu kunu fụ otu o si eji mkpụrụ ọjị 2 3 mebie oke ite mmadụ dọba ọ ga-eji eme gị ife ma ọ bụ onye gwọrọ ọgwụ ka ị chọọ iji mee gị ife ma ọ bụ aja ana gee ntị ka o kụziere unu ife bụ omenala ọ bụ na ị ghọtarọ ị kpọọ ya n'ekwentị ya

ọ eze dibịa nke eji ikenga orimiri malụ mana ọ yakwazi ụlọ ezigbo afịa bụ n'obodo a nọ ugbu a bụ na ife bụ omenala m ya wọchị nri na omiara chifu ọ bụrọ ịgwọ ọgwụ ma ome nke ise nna m anyị na-ekene n'ụdị pụrụ iche n'ụbọchị tata nna m asị ka anyị mata afa gị na onye ị bụ
afa m bụ Nwaedozie Chukwunso Chukwu aha bụ abalị abụ m onye ụmụazị Mbaise

mee ihe dị iche iche chụpụ nwanne ya di na-eme a nwunye mmadụ wee na-asị ihe a niile so n'omenala ka ị kọwara igbo ihe mere kịta ihe bụ omenala kọwara ọra na eze ndị igbo niile nọ na worldwide ma amerịka ma europe ma afrịka ebe ọbụla ị nọ bụ onye igbo ka ị nụ ihe bụ omenala ị wọchịkwa vidio ị fụ ka esi mee dị omenala nke part 1 the part 2 is coming up soon Ah, ibe anyị ekene m unu Ah, ajụjụ a jụrụ m dị mma maka ọ na-adịba mkpa ole ụwa chidebe a na-amacharọzi mekaniki ekwerọ ka amalụ ndị bụ ndị ala Ee, omenala ma ọ bụ ọdịnala ya na ịgwọ ọgwụ abụrọ ofu ife Ee, mana ọkwa nghọta na ọtụtụ mmadụ amarọ ife dị iche ugbo ụfọdụ ndị ụka na-aga akpọ anyị bụ ndị na-eme omenala sị na ndị na-agwọ ọgwụ mana ịgwọ ọgwụ dịrị onwe ya iche ime omenala dịrị onwe ya iche nke mbụ na mbụ bụ na onye na-eme ọdịnala ka o si kwesịrị ka nna nna ya wee si dowe ya anya like where we are now ebe a is more than 700 years ọ from site na nna si na nna je na nna nwa si na nwa je na lee ka o si gagide wee luo m ya na ọdịnala na-enwe disiplin onye na-eme ọdịnala na-enye ma ndị ichie ma mmụọ ndị ichie nri a na-etere aka n'ajọ ive ị na-akwụ n'eziokwu ọtụtụ mgbe a nara ya agụ iwu na gị na mmadụ mee ive na ị ghara eburu ụzọ kpọrọ ya polisi na ị arafụ onye ahụ ka ọ kpọọ polisi gị wee ghọta ive a na-ekwu onye na-agwọ ọgwụ ana mmadụ ive n'ike a na-emere ọdịnala ọgwụ ka ọ na-agwọ onye na-arịgo nwunye mmadụ elu si na ya na-eme omenala wụ onye asị ka ọ wụ ọ wụ alụ n'ala Igbo ọ bụrọ onye omenala ọ ọgwụ ka ọ na-agwọrọ onwe ọ bụrụ onye oseaka omenala onye aka obodo na-akpọ obodo omenala nwere iwu na asị mụ si n'ụzọ ụka kọwaa nya ka a ghọta ya ọfụma onye na-eme ọdịnala ntọnala ndị ichie n'ọkwa onye ahụ a sị bụ born again kristian nya wụ ọdịnala ọ ya nọ n'ime ya ire ahụ ọ ya ka anyị nọ n'ime ya ee ya na onye na-eme omenala a na-etinyere aka n'ajọ ive ele ebe a na-alụ dibịa mmadụ abịa be m m wee kwuwe nnọọ kwuo tụọrọ ya asị na m ama aralụ ụla abalị maka nna m va bu m ụzọ lụ dibịa nna nna va ya-abịa n'ụwa jụwa gị ọzụkwa ive e kwu ka a na-eme Eh? so n'ọ nya bụ ọdịnala ọdịnala bụ onye na-akwụba aka ya ọtọ na ndagbu a onye na-akwụ n'eziokwu ọdịnala amakakwanụ advanteji dị ya erika ofu n'ime ya bụ na mmadụ nwere ike wolu 10 million gwọọ ọgwụ i were ọjị 50 naira mebie nya wụ ọgwụ maka oji ọvọ ya-ana ee ọfọ ka ide ji awa ee ka ọ ragodi nnọọ wee nna m kenekwe mụ anyị kene unu rinne unu na-ege ntị ife bụ ọdịnala Aiwa. gee ntị nna m nwere ego anyị si ka jụta ya ị na-anya iwu a na anyị agago many places as a journalist anyị bụ anyị fụrụ ndị mebichara mgbe mgbe gboo owe mebiere gị ihe ebutego n'ụka ụka nwere ụfọdụ na-agba ala n'ime famili fa ụfọdụ na-eme nka a mesịa ụka niile dị iche iche nọ n'ụwa abịago emeta nwụrụ ya mana ha ji ọnụ ihe niile ma omenala na dịka e si wee gwara ihe niile ganatawa azụ ụfọdụ nwanne nwe nwoke na-agba ala amara ebe ọ nọ ji aka ganata eme afịa na Eke Ọka nwere ego na-eme Eke Ọka for 20 something years ọ kwalitere na amara adịghị mma kedu ife ị nwere ike ịgwa ndị na-emebi obi ndị ụka na-akpaziri bikozi na nna nna nna ya otu ka ha si wee bifọ ndị ọcha wee bịa ndị ọcha fadị akpụ rit wee bịa

ntọnana be anyị ya-eme ka anyị dị mma chukwu mere eji mụọ anyị n'ala igbo n'afrịka ọ dịrọ nzuzu ndị europe fewe chukwu ka ndị europe ndị eshia fewe chukwu ka ndị eshia anyị wụ ndị igbo ga-efe chukwu ka ndị igbo ntọnana be anyị ọkpụrụ na ana ya na onye na-emebi obu nna ya asị m ya nwanna doo jee doziwe edozi ive ndị ụka kọrọ anyị bụ asị erika maka ọtụtụ ive a kọchara na mmadụ ka a na-egbu were eme nna eme ibie ọwashio ee onye gburu mmadụ mee nna mee ibie ebe ahụ bụ ọgwụ ka ọ gwọwara alụsị bụ the straight power of the most high that are condescending on earth kpọọrọ ya na just like jacob mgbe ọ lọrọ nlọ ladder to heaven o wee teta ụtụtụ erect ya altar otu a ka ndị gboo si mee ya ekelekwa m unu nna m akiri nri nne o nwere ihe na-ewu kịta banyere ọgbara ọfụụ a sị n'oke ite Ah, a sị na nke esokwu na omenala oke ọ dị na omenala anyị bụkwa anyị na-ewuziri ụmụ okorobịa kịta oke ite bụ iwe a mụtara amụta Ọgbụla ọgbụla. mgbe ndị omenala be anyị ji wee ne- mụtawa iwe hindu na some some iwe ụfọdụ dị foreign agwakọwa mixkọwa mixkọgbuo ọ bịa ọ na-esilefu mana onye mara onwe ya agwa m ndị be anyị na onye ọbụla chukwu kere eke bịa ụwa onye ọbụla na bebe ana m agwakwu ya enye pụta n'ọgwụ ịchọ awele n'elu anya ịmalụ chi gị ịmalụ your guardian angel inweta guardian angel gị nya bụ alụsị ya na chi gị yi ị jụọ nya bụ alụsị na chi gị ajụjụ kedu ebe awele gị dị onye ọbụla bịara ụwa nwere ebe awele ya dị ndị igbo tiri egwu tikwuru ya ebe awele m dị ka m na-achọ ebe awele m dị yo ebe awele m dị ụfọdụ n'ime anyị- ọtụtụ n'ime anyị amanya wee egwu ọ bụrụ egwu egwuregwu ịchọta ebe awele gị dị mara akara ihe ị bịara ụwa your purpose here chi gị alụsị so chi gị na mmụọ awele i ji bịa ụwa ga-enye gị ihe niile ị chọrọ kama ị ya agba ka m gwọ gbakwana ka m kwụọ tụ ntutu ju ya otujukwe na n'ọ iwe m kwuru nwere ka ị chọọ ịra chi gị na mmụọ so chi gị na awele ya na chi gị yi ama mmelụ gị Ọ iwe m kwesi ikwu doo bikonụ raanụ ya bụ iwe a kpọrọ oke ite Ọ iwe m nwere ikwu nụ raanụ ya nụ ọ na-atọkwa ụtọ ọ bịa na-alụkwala ụfọdụ ọrụ ee mana e rie taa bee akwa echi o nwekwa ka ọ dị ee mana ihe ya ahụ ị na-eri arụ adị nwunye gị arụ adị gị dị ụmụ gị mmụọ gị enye gị ego nye gị nwa ee ị mara na ebe ị nwetara n'iyi wee bịa ụwa mara nke a ga-abụba abụbọ eze dibịa ike nke mara nke ya edozi na-edozi okwu ọgba ee ndụ a adị gị mma ị na-eri ego jụrụ oyi arụ adị gị mma ị rarụ ụla ị naba maka ụfọdụ gwọrọ oke ite ana ararụ ụla abalị o si ọnịcha ma ọba ma ofe ma ọgba na asaba every night ọ na club to club ọ na-achụso ụmụ nwaanyị ụfọdụ gwọrọ oke ite a gwa ya na everyday kwa ụbọchị ya na nwaanyị ya na-edina ọrụ afụfụ na ebe ahụ ume adịzikwa onye nwe ee mana ị na-eri ego chi gị nyere gị na-enwe aṅụrị ebe ọ bụla i je any door before you must open maka iwe i ji bịa ụwa ka ị na-eme ebe na-agwa ndị be anyị ebe onye ọsọ lulu onye ije ya-elu onye nwere 100 million tata nwụrụ na disemba gị nwa pụtara ọgọst nwee 100 million nọọ next 30 years onye ka ibie mma onye ka ibie mma ọkwa nya ka m na-ekwu anyị werenụ nwayọ ka ofe lara ala zuolu anyị ive oriri onye chie mere eze ya abụ eze onye chie mere ọgaranya ya abụ ọgaranya mana ihe na-ebutekwara ive ahụ na ụfọdụ nke bụ nne bụ na onye ọbụla ama abụrụkwanụ ọgaranya site na akara ụwa onye ọbụla ee mana ị yọba chi gị amara ọ bụ na a doro ọrụ gị ọgaranya ị yọba na i ribe ive dị na above average ee mana onye eze ga-abụ na onye eze ọkwa nya ka ọdịnala ji magbuo onwe ya mara akara ụwa gị malụ nke i ji bịa ee ị makwuola onwe gị gị na mmụọ gị ya na chi gị so ma ive ndị a niile ma mmụọ be nna gị ma nke ikwu nne ị karịanụ ma ọgwụ a gwọrọ agwọ ị karịanụ ma amusu nnu karịa ma gbakarịa ndị ntaji anya ee ajọ ive na-eme n'iru ị nọrọ n'azụ ọ na-eme n'azụ ị nọrụ n'ilu kekwanụ ihe ọzọ mmadụ na-achọ n'ụwa ịfụ mmadụ ibe gị n'anya mmadụ ama njide nkwu oke nke gị ị bịara ejikwe nke mmadụ nke nke orimi ee nọ ive anyị kwuru ee ebe ị na-asị ka be mmadụ dị mma be nke gị ya-adịrịrị mma ee ya wụ ọdịnala ee onye sị ka nwa mmadụ dị mma nwa nke ya adị mma ọ nya ka anyị na-ekwukwe n'oge o nwere ive ọzọ eze dibịa anyị ekene eri a sị ya gaziela anyị ncha niile. ekene rinne o nwere ofu okwu ị ya-atọrọpụzi anyị wee mechie ugbu a nna m o- ebe ọbụla ọ bụ ị na-anụ this voice ebe ọbụla ị fụ vidio tụsaa nya ọ banyere live tụsaa nya ka ndị be anyị mara ihe bụ omenala mara ihe bụ egwu ọgwụ maka o mebigo ụfọdụ ụfọdụ emebichego obi ye emebie ọfọ nna nna ha o mebiela ife ife nnekwu ife unu anụkwa ihe oromili ikenga one of nise na-ekwu tụsaalụ m vidio ka ọ gazuo viral achọrọ m ka o luo mba ụwa niile anyị ga-enye aka tinyekwa ya mechin biko o nwere ihe ndị gboo na-eme ma amụta nwa o nwere ihe a na-akpọ ịgba agwụ ọ bụ mana ọ naghị ana o wee jidekwa ọtụtụ ihe mesi kedu okwu ị na-atọrọpụrụ ụwa ugbu a bụ ndị igbo be anyị ebe ọbụla ị nọ na-anụ okwu ya ka ọ kọwara ihe agwụ bụ ụmụnne m na ihe ọ na-egbo n'ezinụlọ aka a na-ekpuchiri ọnwa afọ ime a na-ekpuru ya aka ee ọkwa nya ka igbo ji bụrụ the first race ị mụrụ nwa ee o lue mgbe e ji agba nwa agwụ ị gbaa nya agwụ gbaa nya agwụ ee ọ na-eme one year na-eme two years ị gbaa nya agwụ mara ụwa ọ bịara mara ere e si bido gboo gbaziri ya anara agba agwụ mere ụfọdụ ji enwe nsogbu n'akara aka va n'ụwa va tupu a na-acorrect ọ dịba late ụfọdụ luzukwuru nwa ha mụrụ maka ụfọdụ na-aga mụọ nwa o buru dada va aghara ịma atọ na-acomb ya isi nwatakịrị anaghị asa nyanya ọya ka ọ yagide ọ nwụrụ ikekwe ọ bụrụ na ọ ka bụ na agbara agụ malụ na o bu dada mara ihe nya na chie ibe mara onye bụ chie ma ive ọ dị ndụ ya na it cannot be overemphasized ọ ife izizi a na-emelụ nwa amụrụ ọhụrụ ịgba nya agụ a malụ chi ụwa ya e nwekwara ọzọ a narị eme ị gbachaa nya agụ ị malụ chi ụwa ya akwari ọmụmụ be nna gị i je gbuoro ya ọkụkọ wee kene ya na nwa bịara ụwa mana n'agụ a ị gbara ya ka chi ya ekwu ma ọ wụ ewu ma ọ wụ ọkụkọ ka e egbulu akwari ebe ọ bịara ụwa na ya nọ ụwa ya wee bido na gboo wee gaziwe kwanye ka anyị na-ekwu okwu ya ekenekwa m unu ọ mara asụ ya sụọ n'odo na onye amara asụ sụba na n'ala mana a na-asị na onye mụnye ọkụ ife ọ kụzielu ụmụnne ya ka ife zuolu onye ọbụla chazuolu onye ọbụla ka ọ dịla anyị ncha niile mma ee ekenekwa m unu ọra nna m Ikenga na-ekene rinne letakwala Igbo n'Igbo ebe ọ bụla ị nọ mee na ọgbọ Europe America unu na-anụ onu ya ugbu a ka unu wee ghọta nke bụ eziokwu na ihe ọdịnala otu o si wee dị na ọ bụrọ ịgwọ ọgwụ unu anụrụ onu ya ugbu a kọwara anyị afa gị ọzọ afa m bụ Nwaedozie Chukwunọnso ọ ya nne na nna m bara mụ ọ mụwa Ikenga Orimiri ezighị na anyị iyi aka ji ọwọ na Ụmụazụ Nise obu uda nwụrụ unu anụrụ onu ya Ee, ọ dibịa ka mụ bụ site n'awọ nne m ee na e kwuri eri mgbe a dị ime na ele iwe dị otu nwa na-abịa chi ụwa m ukwu dibịa nna nna m dibịa nna nna nna m dibịa nna nna nna dibịa ọ gbadowere mbala ebe a is over 700 years ọ dibịa ndị dibịa ka anyị bụ dibịa ọdịnala anyị enwerọkwanụ signboard onye emelụ awụla dibịa dị n'alụ ndị a lụlụ ọlụ onye bụna na-ekwu okwu tata ọlụ a lụrụ alụ bụ nya na-ekwu okwu a ee ekenekwa m unu nna m anyị ekene rinne maka ndị ya-achọ ịkpọtụrụ ya emecha unu ya-afụ akara igwe nke bụ phone number ya na screen a mgbe ọ ga-abanye online anyị na-ekene unu rinne sị unu jide ka i ji unu anụgo ife bụ omenala onye ọbụla jide ka o ji dọ onwe ya aka na ntị maka ndị oke ite maka ndị ala ga-agba n'ọdịnihu erike ma ndị ga-anwụ anwụ anyị kene unu anụgo ihe Ikenga Orimiri gwara unu fụlụ na unu vulu omenana omenana bụ ife akwalị ọbụna ị ga n'anị Igbo niile e nwere akwalị o nwerọ obodo enwerọ ya ife ndị nna nna ji wee gaa n'iru wee mesie ife ike dịka nka nwee 100 and a na-anọzi anọ na dịkwanụ ntị n'ife o kwuru anyị ekene unu wee sị jide ka i ji ọ ya-adịlị anyị na mma Thank you.

highlife bread na-aba mba na onye akụ Our Ladies bread n'otu ọnịcha na onye akụ ugede bread na n'Otuọcha na onye akụ ugede bread n'Otuọcha na onye akụ madam keki na naija na onye akụ awa lọgụba na Nkpọ na onye akụ obuba kpọrọ nwa bụ eze na onye akụ

na-enye anya na chi ya malisie n'ụlọ You can still see the chief priest there performing the traditional rites of the transplant town called in Nise. This is how our forefathers did it when they were alive. And this is the way they taught us how to be doing it before the white people came in. mmalị mgbe ndị ọka ji bube egbe bube egbe

mmiri ilogu na-eme n'ụdị ka ọtarigo buteli ndị be anyị ji eche ndị ọcha british kaba butela anyị british sọ abịa azụ azụ mgbe ogbenye elu iju agbọ abịa azụ azụ mgbe ogbenye elu

wee na-akpọku gị King ọ na-agụ Orumi. ụgbọelu ọdọ m mfe nna m The great Ọtọ ọjị. traditionalist. King Orumi speaking. Ee, akwalere kwere ya lụ. ọja ka baka mụ dibịa nwedozi chukwu na osisi ọkwụrụ chukwu ike ngoro mere ezi iyi na n'iyi nwa ya nwoke ahụ m na-amapụrụ ụbọchị n'ụbọchị tata ọja ka mba ọ na-asị na nwa dị ya n'anya bịakwara wee na-asịdo biko igbo ọgụ ka igbo okwu ọnụ ee ihe anyị bịara tata eri na ọ gara oge tata ka i mezuori ma mụ dibịa bụ nwa gị sị na ndụ gị ga-adị ya ọ emela anyị ka anyị ra n'ụlọ ebe a onye nwere na akara ụwa mkpọrọ maka ka na awara na awara bịa na yu na ọganihu ọga ihe aka iwe nwe nwe ndụ na arụ ike mgbe ebido unu nakwa ọjị hmm, sị na ọjị nwa ya bụlụ anyị ọjị awele ọjị nwa ya bụlụ anyị ọjị ndụ hmm, anyị tachaa ya anyị atata ife ọma anyị atata arụ ike anyị atata ndụ ogbuefi chụọlụ anyị amụsụ chụọlụ anyị amagba chụọlụ anyị ogboma ee ọchọ nke ya eme anyị a sị ka eme na ezinụlọ ya akọkwana ụkọ nwa ka anyị na-ekwu okwu a na ogbuefi anyị ekenekwaa gị kwa ọjị Hmm, ngwa, weta m fanta.

nne nwaanyị ọdụ ọmụmụ kene ya ogbuefi nne nwaanyị akwara ya ekenekwanụ gị ọmụ nwa dị ana gị mgbe aha gị kwuzie ebe bịara ka anyị na-eje ka anyị na-abata i mepere m ụzọ ọzọ n'afịa m ka ọ na-aga karịa ka ọ na-agabu ihe ndị a ka m na-ayọ nyere aka wee jikọta onye wụ ụgwọ ka m na-ayọ,
weta ji weta nwunye ọgwụ nwunye ọkụkọ bụ maka ọganihu ya abụzi maka ọgụ

Asị dị oge daalụ ogbu ya alụsị ka ebu oge mmụọ ee doo esi eze na ga-aịza ka iwetara m

ị nụọrọ m ọgụ ọgụ ilo mmụọ nwoke na ọgụ ilo mmụọ nwaanyị nke amụsụ na nke amagba na nke ogboma nke aka nri na nke aka ekpe nke agbata obi nke ezi nke ụlọ ee kwere ka anyị na-ekwu okwu a sị na okwu gburu nwoke si n'ụlọ gbuo ekwekwana ka ụlọ ekwekwana ka okwu si n'ụlọ gbuo a sị na anyị akarịla nwoke karịla nwaanyị karịa amụsụ karịa amagba karịa ogboma ọjọọ na ọnịna anyị ga-abụ ngọzi ọdụ arọbụ na-agụnyere agụmogbo mbunye elu ka ọ ya-abụ a sị nakwa onye bịalụ be anyị ee bịara iso anya gbuo ewu a sị ndụ anyị adịkwu ee nọ ebe a na-eme ọdịnala ọkpụtọrọkpụ na ọ ya ka anyị nọ iwe enwe wee na-akpọkọ iwe alụsị nna nna mba asịdo ka ị bịakwanụ amaghị nge nzu na-emelụ gị ọjị wee na-asị biko ka i gboo ọgụ gboo okwu ya gị ikwuru na enweghị na biko ka ị dajụọ i tiwo ka i sewo ka ị chụọ amosu chụọ ma gbachụọ ogboma mana ka anyị na-ekwu Ogbuewi tata dị iwe enwe sị na ndụ anyị ghara ọma ga-emere anyị egbuo n'aka nri ka egbuo na mma egbuo n'aka ekpe ka egbuo na mma ụbọchị anọ ụbọchị ndụ anyị niile ihe ọma ga-eme bụ ebe eji m egbene ọcha wee bịa n'iru gị na jidia na mmanya ọkụ dị awele ekwe gị nkwa ebunu ọcha wee na-asị do biko ka i kunite ka ị pụta ibe nakwa na arọ ọhụụ ka a bara iwe enwe n'ala Igbo ee eh, na-asị do biko n'ọnwa ọzọnụ na mbe ka mgbaolu na anụ arọ ọhụụ a sị gị na ọra gị ma agwụ gị ma ihe i ji eje ọgụ unu kunikwu elu i jere m ọgụ mmụọ nwoke jere m ọgụ mmụọ nwaanyị ee eh, nke ụnọ na nke ezi ee eh, nke alụmana nwoke na nke alụmana nwaanyị ndị na-abịa ebe akpa uwe n'azụ ma ogbu ya sị gị gbakwa uwe onye sị ka be anyị dị mma sị be nke ya dịkwanụ mma onye mgbawa anyị mgba na be iwu a sị gị gbakwa onye bụ onye mgba na be nke ya na ọ ya kwuru na ọwa onye ihe a na ikpoto anaghị anya ikpoto onye soludozie ana ana soludozie onye Ogbuewi Ngene ime mmiri obodo amụrụ a sị biko ka i kunikwu elu agwa ma iwe ji bụla agwọ maka ọrịa agwala ajụ a sị do biko kene ee ka i tiwo ka i sewo i gboo ọgụ amosu i gboo ọgụ ama ma gboo ọgụ ogboma ọkwana ka anyị na-ekwu okwu ya mbunye elu ka ọ dị tata dị iwe enwe mụ dibịa Okeke bịara ụbọchị eke na ndị nwe arụsị Ngene ime mmiri mazi na chi ewuru ukwenu

ya ka a gụba dibịa ite izu na igbo kacha agba Ogbuewi ka a gụrụ mụ dibịa a gụba dibịa ite izu na igbo kacha nwere ka a gụrụ mụ dibịa a gụba dibịa ite izu na igbo kacha agba ọla achụ ọla igbo ka a gụnye m na ya ise nwoke anyị mere iwe ọma ka ọ lụta nwaanyị mere iwe ọma ka ọ lụta anyị ise kepụ ka ọ dị na-ekwu okwu ya. anyị wuru ugiri ka anyị wee mee ya ọ dị mma ya ọsọ dugo ma ọ dị mma akwa aja abụọ ọgụnike ndị eji eji ka araba ndị amụ sara ụmụ ya mara ka ọ lụwa ya ndị ya nụ dị ya nụwa ndị ya enweghị enwewe ego ọkwana ka anyị na-ekwu okwu ya dibịa bụ ndụ ka anyị na-azọ a sị ogbe biko ka i mezu olu m karịa ka m ji ọnụ kwupụtara na ọfọ otu a m kwulu ka ọ ya-adị n'afa chukwu na ndị ala na ndị mmiri na naya na ndị ọnwa onye chukwukwa n'afọ eziokwu ọda n'afa gị wụ Ngene mmiri ihe oge nṅụju ahụ ka ekwere ka m ṅụọ ka m ṅụju afọ nṅụju ahụ gị ekwere ka nje ka nṅụju ahụ ntụ nwaanyị bịara be gị gbere ire ọma ka ọ ga-aga kwanye ka anyị na-ekwu
bala tụle dibịa Ah! Eh?

obi bụ na flive bụ omenala the tradition ndị ga-adịrị ndị na Afrịka si eme ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ ma ime ihe ọzọ this is otu nna nna anyị gasị wee mee ya ị fụla akwali ọmụmụ nke na-enye nwa mgbe a ga na ya ọkwụ nji anya wee fụ ya ọrụ niile na-awọchị m ugbu a na Afrịka si eme ya thank God na omenala anyị niile na-agharịta azụ dịka o si wee dị ndị ọcha na-eme nke fa otu o si eme pesa na na ibuba anyị gara anyị ya mere ihe niile gasa taa iwe alụ mmụọ nwadiana anyị bụ Onyinye isi ọkụkọ bụrụ na-ekwena ka ndị iro eburu isi ka mụrụ eburu isi ndị iro ere ise ike nkwụ iji gburu na arụ nwadiana gị bụ onye ji onye na iwe oriri ndị ichie na ụmụada be anyị a sị biko ọrụ mmanya ọrụ mmanya ga-abụrụ ọrụ ndụ ọrụ iwe akụakụ ọrụ iwe enwe enwe onye na ọyọlụ nta dapụ mmezuole n'obi m igbo ọ malụ kwuo melụ na ya ọ marọ kwuo melụ na ya nụ nke o kwute si mele nke o kwuterọ si mele ya nye ya arụ ike n'isi ya na ụmụ ya nụ ndị nọ nne ya abụla ngozi iwe akụakụ iwe enwe enwe aka nye aka egbe ọ kacha ọgbọ ya na ọ hụrụ alụ nọ mmadụ ya akacha gọzie na ya na Eke dị ya na Oye dị ya na Afọ dị ya na Nkwọ dị ya n'otu na-efe na ya so gbasa mbọsị ndị ya niile nke ya nọ ee sị ya ndụ ya ya adị ya na ezinụlọ ya nọ aka dị n'aka ebe ọgbọ ya ebute ibe akwa ka anyị na-ekwu okwu ya gazili ya Ekwekwala. Oge ọbụla ka ọ ya adị n'ọgbọ ee mmụọ ya agbụ ya mmadụ ya agba ya Ise. ya na Chukwu na ndị a na n'afọ nnukwu ndị ichie n'ọgbọ ise

ee si na anyị ga-adị ee nekwe na oke nke unu na Eke dị ya na Oye dị ya na Afọ dị ya nụ isi ọgụ nekwere ka ndị iro eburu isi ka mụrụ eburu isi ndị iro anụ onye na-ejele ya ji ije asị na onye a ga-eje na zere mmiri kwe ka anyị na-ekwu n'ọwọ awịa ọ na-azụ ọ ya azụta ndụ ya azụta awele ya azụta ọgaranya ogbuewi ee nne nwaanyị akwari ọmụ ọdọ ọmụ be nna m ee a sị gị rikwa ya n'ọrụ mmanya o ji wee gburu gị anụ bụ nwadiana gị bụ Onyinye a sị na adịlị ya na mma ee ọrụ mmanya ọrụ ndụ ọrụ iwe akụakụ ọrụ iwe enwe enwe ọrụ ọganiru ọrụ udo obi ọrụ amamihe bụ ụka na ka anyị na-ekwu okwu ọ kacha ọgbọ ama ihe ọ kacha ọgbọ akpata ego na ọma nnuru na ọma nwale akwa ka anyị kwuru n'ọwọ wee sị na ọ ya adịlị ya alụsị nna nna aba asị m ara izo gị ihe ihe kwuru izo ka m kere okwu nna ya na ogbuewi a sị gị nwoke nwaanyị na-ekwu ajọ okwu na-eji ajụja sị gị na mba okwenu ee okwena ka anyị na-ekwu nke o metụkwa ka o were isi ka o bulu nwa eze ga-abụ eze nwa ọgaranya ya abụ ọgaranya ee onye nna ya na-ebu isi na awụ ya bụ ọma ndịrị obi mma ụbụghị mara ihe mere nna anyị bụ aji dị nnekwu ukwu unu anya na generation nke anyị na-agba nke anyị ọkwa ya ka anyị kwuru na ọwela anyị kwuru ka ọ ya adị hmm. eze dibịa na bụrụ ihe a na-akpọ tradition ihe a ka a na-akpọ omenala ndị Igbo ọtụ ije gwọ ọgwụ ma imegide nwanne gị je gwọọ ọgwụ ime nke si n'omenala no this is the core tradition